Pa 11 September ndi tsiku losaiwalika ku dziko la America ngakhalenso pa dziko lonse lapansi. Ili ndi tsiku lomwe lidayamba bwinobwino ngati masiku ena onse, koma kutha kwa tsiku limenelo kunakhumudwitsa komanso kuswa ndi kuwononga miyoyo ya anthu ochuluka. a m'dziko la America. Palibe ndi mmodzi yemwe adadziwa chomwe chitachitike mtsiku limenelo kufikira zinthuzo zitachitika. Takulandirani kuno ku DM International komwe timakamba nkhani zosiyanasiyana kuchokera ngodya zonse zinayi za dziko lapansi kotero kuti inuyo takhalani pompo kuti mumve zomwe tabwera nazo tsiku la lero koma tisanafike ku nkhani yathu ya tsiku la lero mwatsatanetsatane chomwe tingakupempheni ndi choti tapangani subscribe ngati simunapange subscribe komanso ngati muli alendo pamudzi pano Kuposaposa, ngati muli ndi maganizo osiyana kapena kungofuna kuyikapo komenti kapena ndemanga iliyonse, tapitani comment section po ndipo mungolemba zomwe zili kukhosi kwanu. Koma chomwe tingapemphe ndi chakuti musanyoze kapena kutukwana munthu wina aliyense chifukwa tonse ndi Amalawi. Kotero kuti kunyozana si chinthu chofunikira chifukwa aliyense ndi chifaniziro cha Mulungu. Ndipo ngati mwanyoza uyo kapena awa nde kuti mwanyozanso Namalenga chisumphi yemwe analenga dziko la kumwamba komanso dziko lapansi pano. Pa 11 September mchaka cha 2001, zigawenga zina zidachita uchifwamba wosaweruzika mu dziko la America. Anthu omwe adachita uchifwambawu anali a gulu lotchedwa Al-Qaeda lomwe m'nthawi imeneyo linkatsogozedwa ndi Osama bin Laden. Zigawengazi zidapanga hijack ndege yomwe idanyamuka pa airport yotchedwa

zigawengazi zidakwera ndege ngati mmene akwerera munthu wina aliyense ndipo ulendo uli mkati iwowotu adalanda ndegeyo ndikuyamba kuongolera chomwe adachita ndikuyiyendetsa ndegeyo direct kapena tinene kuti straight ku chibuilding chimene tikuchikamba apachi cha world trade center chimenechitu ndi chibuilding chachitali kwambiri Ndipo okamba amakamba kuti ma building wa analipo awiri, anali ndi north side komanso south side. Two towers were built pa malo oyandikana. Ndipo tower ya ku south imeneyi ya World Trade Center inali yayitali kutalika kuchokera pansi kulowera kumwamba uh, mameters okwana 417 ndipo tower ina imene inali ku north side imeneyi inali yayitali uh, pafupifupi 415 meters kuchokera pansi kupita mmwamba zigawenga zitalanda ndege imeneyi kapena tinene kuti zitapanga hijack ndege imene inachoka pa boston international airport imeneyi inkalunjika ku new york city anayenda straight ku chitawa kapena ku chibuilding chimenechichi chomwe chinali chachitali kwambiri mu new york city mmenemumu ndikuchi- ndege ija ndikuiombetsa ku chibuilding kumeneko mpaka ndege imeneyoyo inaphulika unali kum'mawa kwa tsiku limenelolo pa 11 september makamaka mchaka chimenechichi cha anthu adadzidzimuka anthu sadakhulupirire zomwe ankaona ataona chibuilding chikuyaka moto Chokhumudwitsa kwambiri n'chonena kuti zigawengazi zinapanga puloti ya uchifwamba ungapo. Ndegenso ina yomwe inkachoka pa airport pomwepa koma inkalowera ku Los Angeles nayo idapangidwa haki chigawo chomwechi chakum'mawa around 9 ndipo zidaka zidakaombe ndege idakaombanso ku another side of the building monga tanenera kale muja kunena kuti panali matawa awiri ina inali ku north ina inali ku south koma anali matawa oyandikana ndege imene inkachoka pa airport imeneyi koma inkalowera ku los angeles inakamenya another side of the tower ndikuphulitsaso zomwe zidachitika tsiku limeneli zinali zinthu zoopsa kwambiri makamaka ku mbiri ya mdziko la amerika amerika idalusa kwambiri ndipo idakhazikitsa a special force yomwe idayamba kumusaka osama bin laden osama bin laden adachita izi pofuna kuonetsa kunena kuti amerikanso nayo ndi dziko lofowoka lomwe likhozanso kupangidwa ataki anthu okwana 2977 ndi omwe adaphedwa pa ngozi imeneyi pamenepapatu tikuphatikiza ogwira ntchito mndegeyo anthu amene adakwera komanso anthu amene adapanga hijack ndege zimenezi kuphatikizaponso anthu amene anali mu building ndi ena amene anali ozungulira pamalopo ambiri a mulingo umenewu wa 2977 adaphedwa pa nthawi imeneyo ndi ena ochuluka kwambiri adavulala lidali tsiku lomvetsa chisoni ku dziko la america komanso ku dziko lapansi Tawa imeneyi idamangidwa ndithu zaka zingapo zapitazo mchaka cha 1973 ndi chaka chimene tawa imeneyi kapena tinene kuti matawa awiri amenewa north and south tower of uh, world trade center adamangidwa ndipo adaphulitsidwa mchaka chimenechichi cha 2001 makamaka pamenepapa pa 11 September. Kotero kuti dziko la America pakakwana pa 11 September amakumbukira zomwe zidachitika mu chaka chimenechi. Pali nkhani zambiri zomwe tikhoza kufotokoza pamenepapa tangokamba mwache mongothamangathamanga mongotsepula malingana ndi nthawi koma tidzabwerenso mwandandanda bwino Kufotokoza kuti kodi anthu amene adapanga hijack ndege zimenezizi adali ndani ndi ndani ndipo plan yawo adayisanja motani kuti afike poti alowa mdziko la America ndikukapanga hijack ndege imeneyi ndikukaphulisa ma buildings zitalizitali ziwiri zimene zinali uh, mu mzinda wa Chimene ndingakupempheni nchonena kuti ngati mwafika pano mukumvera program imeneyi pano pa DM International ndekuti mwakondweretsedwa. Chimene mungachite inuyo tapangani subscribe, like komanso musaiwale kuika comment. Ngati mukufuna kuti tipitirize kufotokoza zomwe zidachitika pa 11 September mchaka cha 2001 pomwe Osama Bin Laden amene ali wang- adali wamkulu wa Al-Qaeda adatumiza anyamata ake kuti akaphulitse mu dziko limenelili la America zomwe zidakwiyitsa dziko la America pamene padayambano kafukufuku wofuna kuthana ndi Osama bin Laden kufikiranso tsiku lina pomwe tidzakhale tikufotokoza kupitiriza makamaka pulani yomwe adapanga magayizi amene adapanga hijack ndege imeneyi kuti afike poti zatheka zidakhala bwanji? Nkhani imeneyi ndi yaitali kwambiri, ikhoza kutitengera masiku ochuluka tikuifotokoza, koma tsiku la lero tangofuna kuti tingolambula bwalo, makamaka pozindikira kuti pa 11 September ndi tsiku limene anthu amakumbukira uchigawenga, uchifwamba womwe udachitikira m'dziko la America makamaka mu mzinda wa New York City komanso ku California. Takamba kale kuti tangokamba za ku New York City chifukwa ndi komwe kudaphulika kawiri komanso ku California kunali uchifwamba omwe udachitika at the same time mmene imati 12 koloko nazo kuti aphulisa kale madera okwana atatu a nthawi imeneyo.